igbo bụ igbo ekele m unu tata apụtakwa m gụnye ka igwe ilo ka si egwunye unu mara ọ nwanne unu nwoke nke a na-akpọ maazị uchenna ijegalu abịakwala m taa iwetara unu ihe ahụ unu na-achọ ige mana i lee anya n'akụkụ m ị ya-afụkwa ofu maazị nwafọ igbo ihe ndị igbo na-atọ ụtọ maka ị ma na m gwaburu unu n'izu gara aga na mgbe ọbụla ekwutere ihe gbasara ndị igbo ọ na-adị m nnọọ ka onye na-alacha mmanụ aṅụ mana taa i lee anya n'akụkụ ị ya-afụkwa maazị maazị nwafọ igbo nọ n'akụkụ ọ ya aka mma na o ji ọnụ ya wee kọwa onye ọ bụ n'ihi na ihe onye ma maka ya a da akụziri ya nwanna biko kọwara ndị Igbo onye ị bụ um, Igbo bụ Igbo ekene m ụnụ aha m bụ ESV Sir Vincent Anagwaonye ọ mụwa bụ odeakwụkwọ ndị Igbo na Kaduna ee ana m asị na ihe ọbụla gbasatara ndị Igbo bụ ihe na-atọ onye ọbụla ụtọ kachasị anyị nwa bụ ndị Igbo n'ihi na anyị agaghị ahapụ ịza afa anyị zaba afa ndị ọzọ
okay otu a ka ọ si dị unu anụgo ihe ọ kpọrọ afa ya maazị ma kpọọ ya Sir Vincent Anagwaonye ya bụ ode akwụkwọ ndị Igbo dum na Kaduna nke anyị na-akpọ ICWA Igbo Community Welfare Association nke dị na Kaduna ya bụ ode akwụkwọ SSG ee ka o si na-adị n'egbufu oge unu mara izu gara aga anyị tinyere ọnụ na ugwu nke ndị bekee na-akpọ respect o nwe ka e si kọwa ya kọwa ya kọwa ya mana ọ na-adị mma maka na a sị na agwọ ofu onye fụ na-aghọ eke ọ na-adị mma ndị okenye bata etinyekọta ọnụ n'ihe gbasara ihe a na-ekwu maka na ahụ ọ ya- ọ na-adị mma a nyụkọta mamịrị ọnụ o mee gịnị, o nwee ike ịgbanwu ọfụfụ ọ bụrụ ya n'ihi nke a nwanne m nwoke em, anyị achịbego ọnụ n'ihe gbasara ihe a mbụ ihe a na-ekwu okwu ya bụ ugwu ma anyị na-achọ ịjụ gị tata ugwu a na-ekwu okwu ya oge nọpụta mụ amara ịtọ m mana ọ na ajụjụ m chọrọ ịjụ gị ugwu a na-ekwu okwu ya o nwere onye e kwesịrị ịkwanyere ugwu iche ka ugwu ọ bụ nkwanyere nkwanyere
ee ịma na ugwu ị na-ekwu okwu ya dịka ugbu a bụ ihe okenye na-akwanyere nwata nwata na-akwanyere okenye n'ihi na ndị Igbo anyị si na ugwu bụ nkwanye nkwanye nwaanyị ji mụta ibe ya ị bịa bụrụ okenye mee maka na ị bụ okenye were ugwu nke ruru nwata jide ma sị ka nwata kwanyere gị ugwu ị hụ na ọ ga-esi ike hmm. mana i were ugwu nwata nye nwata nwata ewere ugwu nke gị nyekwa gị n'ihi na ndị Igbo anyị tụrụ n'ilu sị na etu onye si debe onwe ya ka a ga-esi ga akwanyere ugwu ruru ya hmm.
Hmm. Eh, ọzọ dị ka ibe ya unu afụla na ọ na-adị mma ihe ọ bụla ị na-eme ị chọọ ndị ọkachamara ị chọọ ndị okenye ya bụ e kwusie okwu a tụpịa ya ọnụ ka o wee yie ihe onye na-ege anyị ntị tata ị nụgo ihe o kwuru na ugwu bụ nkwanyere nkwanyere na okenye ga-akwanyere nwata ugwu nwata akwanyekwa okenye ugwu mana ka o sina dị a na-adị na-agụba otu tupu a gụọ ịbụa ọ bụrụ ya abịa m chọpụta na ụwa anyị nọ taata mgbe gboo mgbe anyị na-etolite etolite ọ ya-abụ ị fụ okenye okenye bu nkụ n'isi ma o buru mmiri n'isi ị hapụ ihe ị na-eme gbọrọ ọsọ ị napụ ya bunyere ya ụnọ mana ọ dịzị ka o nwere nnọọ ka e si wee gbanwee ihe na-eme kịta kedu ihe i chere na ọ ya nwa na-ebute ụmụ ihe a niile Mm.
ịma na ihe a bịara gbanwee agbanwee gbanwee n'ike Mm. n'ihi na etu ihe si adapụtazi kịta ị gaghị ama ma ọ bụ ị gaa nara nwa agadi nwaanyị ibu o bu mm. mgbe onwe gị a ga-ebukwe ibukwe na agadi nwaanyị hmm. ihe ọjọọ bịara kazie nkọ oh. ihe ọjọọ erikazi hmm. mezi na nwata bịa fụ okenye agadi nwaanyị ma ọ bụ okenye bu ibu ọ na-enye ya na ya mara ya ma ọ bụ ya gaa nara ya ibu o bu ọ bụrụgodikwa ka agadi mana ana m eche na nwa ọbụla ṅụjuru mmiri ara afọ hmm. bịa fụ okenye ka o bu ibu dị aṅaa na mmụọ Chineke ga-ewere ya tinye n'ime nwa ahụ sị ya na okenye gaa ka ị ga na-ebunara ibu ahụ

na-emezi maka na ụwa gara aga o nwere ebe ị ya-apụta fụ ka ihe si wee na-agasị ị na-asị ka eji ihe si aga- ka eji ihe a si aga etu a na obere oge nke anyị na-eji eme ya etu a ma ọ mee ya etu a mana ọ bụzi n'oge nke ụnụ ee so n'ihi na ọ bụzi oge nke ụnụ ị ga-echerekwanye were nwayọọ soro n'oge nke ị nọ na ya n'ihi na oge na-agbanwe agbanwe eh, okay aghọtara m ihe i kwuru mana ajụjụ m chọrọ ịjụ kịta bụ a ga-ekwo maka mgbagbu wee hapụ ọgụ ihe m ji jụọ nke a bụ na maka ihe anyị na-atụnye ọnụ isiokwu anyị tata bụ nke ha agaghị eme na nwatakịrị ga-ewere fụọ okenye ọ dị ka nnọọ ihe m kwuburu n'izu gara aga o nwere ụbọchị m banyere bọọsụ na m na-eje ebe m na-eje nwatakịrị abata bọọsụ were ihe a na-ata ata nke ndị bekee na-akpọ chewing gum na-ata ya chakpakakpa chakpakpa na-atakachi na-atakachi ya okenye nwaanyị nọ na bọọsụ asị ya nwatakịrị nwaanyị a ihe a ị na-ata atasịsị dị mmadụ ntị ọ ihe kwesịrị ịfụ ka nwatakịrị a si wee gbọ nwatakịrị na-agbọ nwaanyị a nwaanyị ahụ nọ n'azụ ya amụtanwu nne mụrụ nwatakịrị ahụ wepụ anya wee fụ ihe na-eme nwatakịrị a onye a ị na-agwa okwu onye a ya-amụtanwu nne gị nwatakịrị wee kpụrụ kpụrụ ọnụ nyere m elu ihe m gwara ya bụ ị ga-emeche bụ na ebe onye ije ruru ebe onye ọsọ ruru na onye ije ga-emeche rue ị ga-emechekwa ka nka nwechekwa ọsọ ya abịa n'ọnọdụ a ị na-agwa ụmụazị okwu ị gwa ya amasị ihe ga-abụ ihe ya asa gị otu i si asa nwaanyị okwu mana ọzọ dị ka ị bịa abịa na ezinụlọ mma maka na nna bụ isi ezinụlọ otu o si kwesị ịdị ọ nna kwesị ịdị na-agba mbọ eweta ihe ụmụazị ga na-eri ihe nna ụmụaka na nne na ndị ọzọ ga na-eri n'ụlọ mana o nwee nnọọ ka ihe si gbanwee ọ bụrụ na nwaanyị na-eweta ihe dị ka obere oge ihe gbasara ugwu a ugwu o kwesịrị inwe
ije nwoke na nwaanyị esika ee ugwu ekwesịghị ịnwụ ma ọ nwee ka mkpọ siri kpọọ nwoke aka anaghị azụ ezinụlọ ya onye be ya ọ bụrụ na aka dị ya agịdị ọ nagara ibu na-ebu o kwesịghị ịbụ ihe agbata obi ga-anụ hmm. o kwesịghị ịbụ ihe ga-eme ka ụmụaka kwụsị ikele nna ha ekele ụtụtụ kelerezie nne ha mana o si na ụdị nwaanyị ị na-anụ hmm. na ụdị ntọrọ ana ọ na-atọrọ ụmụ ya hmm. n'ihi na ị marago na nwoke anaghị anọ be ya na chi bọọ n'ụtụtụ ife mara nke na-eme na ọ pụọ n'ọrụ pụọ hmm. chọba ihe afọ ga-eri hmm. na ọ na-abụkarị ụmụazị na nne ha na-anọ hmm. ọ bụrụ na nwoke pụwazie nwaanyị nọ n'ụlọ akpọkọta ụmụ ya wee na-asị ya ọ kwa nna unu o jeriri na pụwa ịhụ dị ya na ị na-agwazi ụmụaka ahụ ụdị okwu ahụ marakwa na ụmụaka ka ha bụ ụmụazị ewere na-eto ụmụazị ewere ya na-eto na-akparị nna na-akparịzi nna ha n'ime obi ya. wezie nna ha sị onye ọbịa na be ya Ee, ọ bụ eziokwu. Mm. mana ọ bụrụ na nwoke mmadụ pụọ apụtaghị ife Mm. bata i mebere ihe o rie i kene ya sị di m nnọọ Nnọọ. i jekwara ọfụma Mm. sị gị, "Eh, lekwa- gị lekwa etu o si ntu obodo ya." ihe a ga-abụ nkata dịrị Di na di na nwunye Mm. ọ bụ ihe ga-akpata Ga-agbara ụmụaka n'ọnụ. ebe ahụ Mm. n'ihi na mgbe unu bidoro ụwa unu ngị na nwunye gị bidoro ụwa Eziokwu. ụmụaka ha anọghị ebe ahụ eziokwu dị n'ime ya ya kpatara ugwu ezinụlọ Mm. bụ nwoke na nwaanyị nwe ezinụlọ ahụ ji ya Mm. ya kpatara ọ nwere ezinụlọ ga-abụ i ruo as onye ọbịa ị gaghị anụ mgbe e ziri nwoke ozi ma mgbe e ziri nwaanyị ozi ha were anya na-ekwusi okwu nwoke si etu a nee anya nwunye ya marago na ọ ka chọta ma ọjị ọ dịkwa ka a chọọrọ ndị bịara abịa

ndị Igbo sị na ekwu eziokwu eziokwu na-akwụ ọtọ unu afụla ka o si egburi ihe na-egburi ihe na-egburi ọ na-adaba ọ na-aba ntị gụwa bụ nwoke na-ege m ntị gụwa bụ nwaanyị na-ege m ntị ugwu a bụkwa nkwanyere nkwanyere maka na aka nri dị ihe a aka ekpe dị ihe aka nri dị ihe a a sị na aka nri akwọ aka ekpe a ọ na-adaba maka na ihe mere na agwa na osikapa na-eto n'ime ite bụ na nghọta dị n'ime ha ọ na-aghọtara dụrụ ezinụlọ ugwu ama dị n'ata biko ọrụ gị ka nna ya bụ ka nne ịbụ nne na nna ọrụ gị bụ ịkụziri ụmụazị ka e si akwanyere ndị okenye ugwu ndị okenye mba okenye i kwesịrị ịghọtakwa na nwatakịrị nwere ugwu e kwesịrị ịdị na-akwanyere ya maka na ọha na-abụ na-aga otu a a na-aga onye kwuo onye kwuo ọ na-adaba mana ọ bụrụ ọ ị pụta onye mma bụ nna i kwuo ihe ndị kpam otu si kwuo daba o nwere ego kwuo ya ọbụla i kwuru ọ- ọ- ọ- ọ bụrụ ya bụ eh, o- o- o- iburu ihe nke a na-abụ okwucha ọ gwụ eze onye agwana m eze onye agwana m ọ na-eburu isi na ọ na-akpagharị m. ị bụrụ okwucha ọ gwụ adịghị eme ụdị ihe a eze onye agwana m ajọ biko ihe i kwuru ị bịa kwuo ya ọ dị nnọọ ka i dere ede wee bịa mana ọ tọrọ m ụtọ na nwa afọ Igbo ka ị wụ o wee gosi m na ndị Kaduna o nwere anya dị ha mma mgbe ha mere gị ụdị akwụkwọ ha i ji wee gbalie ya ekene dịrị gị nwanne m nwoke ekene ekene gị kenesie gị ike n'ihi na anyị ka gara atụnye ọnụ n'okwu a maka na o beghị taa maka na ekwubie ekwubie tata ọ ma ngwụ mana ụbọchị ọzọ anyị ya-abịa site n'ike nke Chukwu anyị akpọta onye ọzọ nwafọ igbo ga-abịa tie ọnụ n'okwu a maka na ka si ghọta ha nwee ike ịdị iche ka onye ọzọ si ghọta maka na nghọta dị n'iche n'iche maka afọ m bụ uche onye ọbụla bu nke ya na-eme gịnị na-agagharị biko ị chọrọ ịbịa nweta anyị n'ụlọ ọrụ anyị ebe anyị na-alụ ọrụ ma ị chọkwa ịnweta anyị n'igwe ntị ma ị chọọ ịgwa anyị ka ndị ụwa niile nụ ụdịrị afịa ị na-azụ ndị ụwa nụ ife ị na-eme ndị ụwa nụ egwu ka ị na-agụ ka o nwere ihe ị na-enwere ahịa dị iche iche nwere program ị na-eme ị chọrọ ka ndị ụwa mara maka ya iji nweta anyị n'igwe ntị ị ga-enweta anyị na 080364396 ka m bịa ọzọ 080364396 ma ọ bụkwa ị nweta anyị na 08097

ka ọ na-adaba ihe ọ bụbu p r o c y o n ụmụnne m na ụmụnna m ndị igbo sị na okwu bụ ngwara ngwara ọ ya ngwara agba mbọ ka unu na-eme ihe a maka na asụsụ igbo ama nchinata maakwa na na isi ihe mere anyị emere ihe a bụ na anyị chọrọ ka ụmụazị anyị ada anụ asụsụ igbo ndị nwunye anyị mepụtara ndị ada anụ asụsụ Igbo na ndị ọzọ anyị na ha na-emekọta ife ka ha nwere ike ịmụta asụsụ anyị n'oge na-adịghị anya ị ga-afụ anyị anyị ga-ebido ịkụzibe ya n'ebe dị iche n'iche n'iche
abịgbichi dị na ndị otu ya a na-aghọta ya ka ọ na-adaba biko oge etufu oge anyị ga-achọ ịkwapụta mana ka o si na-adị ị ga-anọ nwayọọ maka na ụbọchị ọzọ anyị ga-abịa ebe a anyị ga-akpọta onye ọzọ m ga-abịa kwuo uche ya maka na studio a bụ studio onye kwuo gịnị uche ya ee m ya aghọta afa m ka bụ maazị Uchenna Ijegalụ nwanne m nwoke nọ ebe a aza sa Vincent Anagwonye sa Vincent Anagwonye ekele gị a na-agwa onye who are you talking to biko ndewo sa biko nene aka m nene aka m ndewo ekele gị kelesie gị ike n'ihi na ị bịa agba gbalịa ị dị agbalị ya ọ dị nnọọ ka e si agbalị ọ adị agbalị ụmụ ihe a na-eri eri ndewo sa biko gbaanụ mbọ ka unu na-amụke dịka kpakpando nke unu bụ aka m nwanne m nwoke Uchenna Ijegalụ ka ọ dị ụbọchị ọzọ ekele m unu.